Good morning, good afternoon, good evening, depending on when you're hearing this message. It's a very short clip and it's meant for all my Igbo brothers. Just permit me to use my Igbo language to address this message. Biko, kee ihe kpatara na our traditional marriage adịghị legalized? Kee ihe kpatara na ụmụnna anyị na-anwụ ebe ha mega white wedding ma hapụ omenala nke anyị wụ ịgba nkwụ? kee ihe na-ebute ya kee ihe na-akpata ya a na-anọrọla na be mmadụ na-eme ihe ndị mmụọ amaghị na-asị na black life matters kee otu black life si matter ebe ọ bụ na omenala nke anyị nwụgazi anyị n'aka hmm? a na-ahapụ ịgba nkwụ nne na nna anyị ha bidoro ka ị ga-ahụ ha ga-eme nkwụkwọ ichisi ha dịrị mma ha dịcha mgbe ha ezuzuo ọfụma ha ga-abịa ime omenala wụ ịgba nkwụ a na-agba ma ọfụma ha ezuzu gama chọọchị ha ji eji ahụ nwa esi ha mere white wedding why bụ unu ga-ahafụkwanụ omenala unu emewe omenala ndị ọcha olee otu o ji dị unu na gị na ha ga-aha ndị ọcha ole ka unu hụrụ gbara nkwụ na ha na nga onye ọcha gbaa nkwụ mbụ mana unu ga-ahafụ ke unu meme ke ha when will it be done to us na white wedding wụ European traditional wedding unu hafụ ke unu meme ke ndị ọzọ ihe a na-ekwu white supremacy white supremacy ọ anyị nwa medi ya nụ why ha na-aga awụ the supreme race ebe anyị ga-ahafụ ke anyị meme ke ha amachezie ka ha na-aga na certificate na ha ke ha na amisi nke anyị enweghịzi value ị ga-ahụ ndị brọda anyị ha nwụọ nwụọ kpọpụ isi nwụọ sa ha ha tụga white wedding ha na-aga ime ole ndị impress hafụ ịgba nkwụ nọ n'ụlọ ha tutu tie gị isi ha ji eme white wedding ma ma otu otu otu pastọ iberibe ma otu fada rie nshị bikwasa gị aka n'isi ọ bụla onye na-enweghị nna ogodo onye na-enweghị nna nwaanyị ga-ebikwasa gị aka n'isi gọzie gị i kwe nnọọ unu na nge ezuzu echi ezuzu ma ke ukwu ma ke nta ma mpa unu ma mma unu ke ukwu na ke nta eketa nzuzu nzuzu unu ka ọ I am of the opinion that our traditional ịgba nkwụ wedding should be legalized. O kwesịrị ị gbachaa nkwụ jee na be eze gị ma na local gọọmenti gị ka na certificate of marriage that is the way it's supposed to be. Otu ahụ ka o kwesịrị isi adị. ka ya pụrụ ihe anyị zuzu ga-aja hụ ụgwọ nwa anyị emege ndị ọcha ka ga-asị ka ha ka mma ka ha ka ma ha fụ ka anyị nke ha nwoke ha ka anyị nwoke anyị is high time anyị anyị gbachaa nkwụ i jee na be eze e nye gị certificate of marriage i jee na embassy a sị gị weta i weta ya ọ pụtazi na onye na-anaghị eje ụka na-agba na-emeghị white wedding na-emeghị wedding na-asị ịgba nkwụ anyị enweghịzi value lewekwa otu omenala anyị si anwụga anyị n'aka brọda otu omenala anyị si anwụga anyị n'aka ntị thunder ga-agbagbu ga-agbagbu ndị promotu ga white wedding karịa

Wasi nsọ gị dị otu ha meme ka mama ememe ka ndị ọcha chọọchị ka ka hụ ụwa njọ mmecha ahụ ya hmm? mama ị nọ na CWO nọ na CMO ka ihe afọ omenala unu tume tume chọọchị ndị na gị pụtara na atụ the name of white wedding ihe unu mere adịghị mma I'm of the opinion our traditional marriage should be legalized it should be legalized biko if you value it join my voice biko